Bhuel Dia dhaoibh, cén scéal é? Fáilte go dtí episode uimhir a naoi de Plé agus Spraoi. Agus tá mé anseo arís, in éindí le mo bhean álainn, Rebecca, agus. Sea, tá an aimsir mar a deir, tá sé saghas rud beag ina chac ach céard is féidir leat a dhéanamh ach bhuel bhí muid, go hiondúil bheadh muid amuigh ag siúlóid faoin am seo, nach mbeadh? Sea, bheadh agus bíonn sé deacair Sonny a choinneáil sásta nuair a bhíonns an aimsir mar seo. B'fhéidir go gcloiseann sibh anseo é, tá sé in aice linn, a deir Risteard Ouch. Bíonn sé deacair é a choinneáil sásta, caithfidh muid, cluichí mar sin taobh istigh Sea. len é a choinneáil sásta agus mar a chéile leis an gcailín beag bhí ormsa rud beag ealaín a dhéanamh léi inniu agus Sea. em rudaí mar sin len í a choinneáil sásta mar bíonn sé deacair nuair nach mbíonn an aimsir go deas ní féidir dul ag an Ní pub féidir spraoi dul nó aon amach rud. sea nó isteach siúlóid b'fhéidir isteach mar tá nós a'msa anois amuigh ag siúl em b'fhéidir nós mar b'fhéidir mar Tobar Éinne, Tobar Éinne sin tobar i mBearna ar san áit an an Gabhann muid ansin go minic. Tá sé thart ar fiche nóiméad siúl as seo, más rud é thart ar chúig nóiméad nó den rud, ach ligim cead di siúl thart ansin le b'fhéidir deich nóiméad. Déanann sé deas tuirseach í agus bíonn sí ag fáil aer úr freisin. Ach mar gheall ar an aimsir ní féidir linn níos mó chun Sonny a chloisteáil anois cuid de na sórt fuaimeanna sin. Chuir mé síos an microfón le haghaidh second. Ó sé sé bhí ciúin anois go bheidh sé microfón.
Fuair muid cúpla comment deas ar Youtube ó an episode deireanach. An-deas thú a chloisint Rebecca, tá blas álainn agat.

Um thanks for the video, will you be streaming anytime soon? Mar sin b'fhéidir go mbeidh tusa ag déanamh livestream fan an? Sea déanfaidh mé sin lá de na laethanta. Um ní dhéarfainn go mbeidh mé ann inniu, b'fhéidir amárach, feicfidh muid. Um amárach Dé Domhnaigh, um mar sea, sea, eh má bhíonn am agam, eh ba mhaith liom craoladh beo a dhéanamh.
agus Eddie Skye, níor tháinig mé ar an eipeasóid seo go dtí anois. An-deas Rebecca a chloisteáil agus comhrá ceart a bheith ann. ann. Éisteoidh mé ina iomlán nuair a bheas deis a'm. Fair plé dhuit Rebecca, nach álainn an blas atá agat, nár laga Dia thú. Agus ceann amháin eile ansin, maith sibh, nach iontach an rud é go bhfuil uachtarán ag an tír anois atá tiomanta don Ghaeilge agus cinnte aontaím leis sin, tá sé iontach go bhfuil Catherine Connolly anois mar Uachtarán ann agus. Tá, tá, sin é John Gormley a dúirt sé sin, a bhí. Dúirt, dúirt. sé. Agus sé iontach, píosa beag name dropping ansin faoin am. Tá sé iontach go bhfuil Uachtarán ann anois go bhfuil Gaeilge, bhuel, ar nós Michael D go bhfuil Gaeilge. Sure, arís, arís.
Sea, tá mise ag ceapadh go b'in sort, i mo thuairmse ar aon chaoi, tá mise ag ceapadh go b'in cúis mór gur vótáil daoine go Catherine Connolly mar gheall go bhfuil Gaeilge aici, Gaeilge mhaith, Gaeilge fónta ach Gaeilge mhaith. Agus pointe eile faoi sin, leis, díreach ag cuimhneamh, sin, is ea, cuimhnim nuair a bhí an díospóireacht deireanach, bhí Sarah McInerney agus Miriam O'Callaghan, bhíodar siad a bhí cur díospoireacht idir Heather Humphreys agus Catherine Connolly ach phléadar Ghaeilge ach ar éigin. Bhíodar dhá nóiméad b'fhéidir, trí nóiméad b'fhéidir, i gcomparáid le go leor de na rudaí eile a bhíodar a phlé. Sea, thosaigh Heather Humphreys a rá gur sean teanga í an Ghaeilge agus tá sí tábhachtach is rudaí ach rinne Catherine Connolly an pointe, Is teanga bheo fós í agus ba cheart dhúinn seirbhísí is rudaí a chur ar fáil go ceantrachaí Gaeltachta ach ansin dúirt Miriam O'Callaghan oh caithfimid dul ag sos anois agus ansin cheap mé oh pléifidh siad arís é tar éis an sos ach níor phléigh bhog siad ar aghaidh go dtí topic eicínt eile mar sin bhí sin sort maslach gur stop siad caint faoin Ghaeilge díreach nuair bhí an pointe seo á dhéanamh ag Catherine Connolly go bhfuil seirbhísí tástáil ag teastáil sna Gaeltachtaí chun freastal ar na ceantracha sin mar gheall gur Is coinneáil coinneáil beo beo tá's a'd freisin, tá's a'd I mean teastaíonn an t-airgead agus an cúnamh leis an dream óg atá anseo sa nGaeltacht a choinneáil anseo Tá sé cinnte, mar sin, an pointe, bhí dhá dhéanamh aici ach ansin, mar a dúras tú, bhí siad ar an sos tobann agus ansin ní tháinig ar ais a chur ar bith ansin, mar is dóigh go léiríonn sé sin, is dóigh an dearcadh atá ag go leor daoine, b'fhéidir, in RTÉ, b'fhéidir, níl 'fhios a'm. Ach mar sin féin, tá mé ag ceapadh gur go b'in pointe an-láidir nó cúis láidir gur vótáil daoine go Catherine Connolly go bhfuil Gaeilge aici. Dhearn, dhearn. Sea, cinnte, aontaím leat faoi sin. Bhfuil tú sásta anois go bhfuil muid tíocht go dtí deireadh an tséasúir turasóireachta? Ó, d'fhéadfá a rá, muis, d'fhéadfá a rá. Tá sé an-fhada, tá, tá's a'd ó, tús mí Márta go dtí, bhuel, go dtí anois, mar sin, caint ar, you know, seacht mí nó mar sin, agus ní bhíonn aon sórt sos ndáiríre, bíonn, ní bhíonn aon deireadh seachtaine díreach ag obair chuile lá, chuile lá beo, an comhrá céanna leis na Yanks i gcónaí. Muna bhfuil fhios agaí tá ceardsiopa ag Fionán agus bíonn sé ag plé le turasóirí seacht lá. den tseachtain i rith an tsamhraidh agus tá sos tuillte aige anois. Bhuel, ní díreach an samhradh ach ó mhí Márta go dtí mí Deireadh Fómhair. Go dtí anois, go dtí anois. Mar sin tá sos agus bhí caint ar, níl fhios agam cé chomh fíor nó cén seans go dtarlódh sé seo, dá mbeadh na báid ag seoladh. eh an bliain ar fad, na báid turasóireachta, na báid Dúlainn, ag seoladh an bliain ar fad, cén chaoi a mbeadh rudaí ach fós sin uafásach. Bhuel teastaíonn sórt sos tá fhios agat braitheann muid go mór ar na strainséaraí ar na turasóirí agus tá muid an-bhuíoch dhe sin. Em, bhuel, marach marach na na strainséaraí is dóigh nach mbeadh tá sé kinda tá an daonra daonra Inis Oírr kinda os cionn trí chéad os cionn trí chéad ar aon chaoi mar a marach marach na strainséaraí bheadh sé sin laghdaithe b'fhéidir le b'fhéidir b'fhéidir nach mbeadh ach céad caoga nó mar sin duine go háirid daoine óga go háirid daoine tá sórt fichidí idir is na fichidí agus na tríochadaí deir muid, tá ag iarraidh clann a thógáil a bheadh ag iarraidh clann a thógáil ann mar sin mar sea sin tugann an t-airgead muid in ann a shaothrú sa samhradh déanann sé sin an an an difríocht tá fhios agat i gcompar le go leor áiteachaí amuigh faoin dtuath tá fhios agat áiteachaí tá fhios agat níl fhios agam cén áit i Maigh Eo nó Sligeach nó lár na tíre tá fhios agat ní bheadh ní bheadh aon sórt tionscadal turasóireacht mar sin acu, más ea, bíonn orthu fágáil. Tá fhios agat go leor daoine óga, ní bhíonn siad in ann, tá fhios agat, mar shampla, i, nuair a bhí mise beag agus sa mbunscoil, sa mheánscoil, bhí deichniúr i mo rangsa. Bhí sé sin mór. Ba é an an rang is mó ar feadh an-fhada. Tá mé ag ceapadh go raibh rang le deireanas bhí níos mó ná sin, tá mé ag ceapadh. Ach le le níl fhios cén fhad, bhí. tá fhios agat deichniúr b'in an rang is mó ach ar aon chaoi sé an pointe atá mé a dhéanamh ná thart ar thart ar leath den rang d'fhan siad mé féin san áireamh mar tá sin sin ráta an-ard tá fhios agat dá ngabhfá áit ar bith amuigh faoin tír dá bhfanfadh leath den rang tá fhios agat sa gceantar nó sa sa mbaile deir muid tá sin an

Sea, bhuel, bíonn muid ag brath go mór ar na turasóirí ach anseo in Inis Oírr ach bíonn sé chomh deas ansin sa ngeimhreadh nuair a bhíonn rudaí ag ciúnú síos agus tá an áit agat dhuit féin arís agus ní chaithfidh tú ceisteanna a fhreagairt chuile áit a théanns tú, cén dtreo a bhfuil sé sin nó cén fáth go bhfuil an oiread claíochaí ann agus. 'Sé barr na ceisteanna a's tú na rudaí céanna ach amantaí ansin faigheann tú rud éicint difriúil. Is cuimhin liomsa an rud is fearr a chuala mé riamh a dúirt custaiméir sa gceardshiopa. Bhí sí ag fiafraí dhíot ó bhfuil na rudaí cniotáilte seo lámhdhéanta. Dúirt tú ó tá cuid acu agus dúirt sí ó bhfuil na ainmneacha orthu agus dúirt tú ó tá ar na rudaí atá lámhdhéanta tá ainm an duine. orthu agus bhí sí ag dul thart ag breathnú ar na labels cé hé an cén rud agus dúirt sí wow this person sure knits a lot of stuff agus dúirt tú ó cén duine é sin anois agus dúirt sí ó Aran Wear agus bhí tú cén rud Aran Wear and this person she knits a lot of stuff agus dúirt tú ó tá sin scríofa ar chuile label is

Sea, gan tú a cháineadh mar sin ceachtar. Sea, ní raibh sí go dona ná aon rud, just sort. Á, déarfadh sé barúil.
Déarfadh barúil, sea, sea, go díreach. Bhuel, tá an t-ádh orainn anseo, mbeadh, ehm, tá sort, 99.9 faoin gcéad de na daoine a thagann anseo, is, tá sort, ní, ní bhíonn aon trioblóid nó aon rud mar sin. Tá sort, tá, aithnímid, tá sort, tá muid an-sábhailte anseo freisin. go minic fágann muid an bicycle taobh amuigh agus rudaí mar sin agus ní bhíonn aon imní nó amhras faoi go mbeidh sé tógtha.
Goideadh do wheelbarrow cheana, nár goideadh? Goideadh. Ach fuair tú ar ais an lá dár gcionn. Fuair mé ar ais. Ach freisin, is é an rud a tharla ansin ná chuaigh scabhaitéirí, bhuel, amach i mbád go ndeachaigh dream siar go Inis Meáin ar happy hour, ghlan siad oiread seo gan siad siar go Inis Meáin.

Tá's agat, bhí buíoch gurb in an rud is measa a d'fhéadfadh tarlú nó sin rud a goideadh orm anseo in Inis Oírr ach mar sin bíonn an t-ádh ort ndáiríre aige sin ach.
Nuair a rinne mé tiomáint cheart, ní rómhinic a bheinn ag úsáid carr anseo in Inis Oírr mar níl aon gá leis i ndáiríre ach tá's a'd go minic bíonn siad ag siúl i lár bóthair agus, Breathnaíonn siad ort, cén fáth go bhfuil tú ag tiomáint ar an mbóthar? agus ní bhíonn siad ag iarraidh bogadh as a mbealach agus sin amantaí má bhíonn grúpa ann téann leath acu go taobh amháin den bhóthar is leath eile go dtí taobh eile. Is bíonn sé deacair. Ach ó bhuel tá sé iontach iad a bheith ann agus cinnte ní bheadh muid ann mar atá gan iad ach tá sé iontach sos a fháil freisin agus tá mé ag súil go mór anois leis an ngeimhreadh agus an sos beag. Is ea, freisin, seo rud tá muid ann anois díreach. Ní bheadh an t-am ann, suas go dtí cúpla seachtain ó shin i ndáiríre. Ní bheadh an t-am a'msa é seo a dhéanamh, ná a'dsa, ceachtar againn, sórt, ach mar seo, tugann sé deis agus sórt an t-am dhuit bheith in ann rudaí mar seo a dhéanamh agus.

Sort theastaíonn am i ndáiríre, so má bhíonn rud amháin mór de na deich díriú air sin ach nuair atá an oiread rudaí beaga le déanamh tá sé deacair meabhláil ar chun tusa nó sort ní mór dhom rud a scríobh síos ach bhuel dhomsa ar aon chaoi b'fhearr liomsa sort díriú ar rud amháin ach nuair nuair atá an oiread rudaí beaga le déanamh cairde as sort níl fhios a'm cairde as ar mbeadh sort rud beag tá tá sé ag déanamh fuaime tinn amhail.

Cén rud is mó a thaitnigh leatsa faoin ngeimhreadh fine?
Ehm, bhuel, an rud tá muid ag déanamh anois, a bheith in ann podchraoladh a dhéanamh, is maith liom mo chuid físeáin ar YouTube a dhéanamh, ehm, do téann níos mó am, sin, is é rud a d'iarr duine cinn, mar a dúirt tú, cheana, cé hiad a bhfuil is mé ag déanamh livestream nó craoladh beo, ehm, Beidh mé in ann é sin a dhéanamh níos minicí freisin. Rudaí mar sin, rudaí nach bhfuil mé in ann a dhéanamh sa samhradh, sort, bíonn mé priaclach, priaclach focal atá anseo, ciallaíonn sé sin an-ghnóthach, bheith sort faoi bhrú, agus bím sa samhradh, bíonn mé, mar sin. Deich rudaí mar seo anois. De ghnáth an t-am seo den bhliain, sort timpeall ar Oíche Shamhna, is maith liom bheith ag breathnú ar scannáin uafáis nó horror films. Is cuimhin liom an t-am seo anuraidh bhreathnaigh mé ar an trí scannán The Omen, 1, 2 agus 3, agus an an prequel freisin. Ach anois mar gheall ar an gcailín beag ní bheinn ní bheinn in ann bheith breathnú ar an oiread rudaí mar sin. Is cartoons an cuid is mó a bhíonns mé ag breathnú ar anois ar Cúla Ceathair. Ach léigh mé cúpla leabhar iontach.

ceann acu bunaithe i Maigh Eo, áit mo chontae dúchais, agus ansin ceann eile bunaithe in Inis Mór. Mar sin bhí sé an-suimiúil cé chaoi mbeadh zombie apocalypse in in Éirinn is cé chaoi mbeadh sé sin. Is thaithin sé sin go mór liom. Is aoibhinn liom bheith ag léamh sa ngeimhreadh go háirid mar gheall tá fhios a'd bíonn sé dorcha taobh amuigh agus níorbh fhiú goil amach agus. Tá sé go deas bheith in ann suí síos agus leabhar a léamh. Eh tá Kindle a'tsa nach bhfuil? Tá agus déanann mé i bhfad níos mó léitheoireacht ó fuair mé é sin. Ach thosaigh mé ag goil ag an leabharlann, tá leabharlann ann anseo in Inis Oírr, eh leabharlann iontach agus thosaigh mé ag goil ansin leis an gcailín beag i rith an samhradh agus anois beidh mé ag iarradh leabhar a ordú dhom fhéin tríd an leabharlann mar cibé cén leabhar atá tú ag iarradh fiú muna bhfuil sé acub tá tú in ann é a fháil as an cibé cén áit an headquarters i nGaillimh nó cibé cén áit tá tú in ann leabhar ar bith a fháil atá tú ag iarraidh mar sin beidh mé cinnte beidh mé ag úsáid i bhfad níos mó ag baint i bhfad níos mó úsáid as an leabharlann as seo amach. Bíonn sé iontach anseo tá an oiread áiseanna ann nach gceapfá a bheadh ar oileán beag nós an leabharlann agus an gym. Thosaigh mé. Púirín allais. Púirín an allais, sea, sea. Fuair mé ballraíocht gon Púirín an Allais agus chuaigh mé ann aréir gon chéad uair le os cionn bliain nuair a bhí cinnte, ach sé go maith go bhfuil sé ar fáil mar muna bhfuil do chuid céimeannaí fáite agat taobh istigh gon bhfuil a fhios ad uaireanta a bheadh solas an lae ann tá tú in ann dul ag gym agus dul ar treadmill nó an trealamh eile a úsáid ansin sé iontach. go háirid nuair tá an aimsir go dona nós tá anois. B'fhéidir go bhféadfadh mé Sonny a thabhairt liom agus é a chur ar treadmill freisin. Ach tá mé ag ceapadh go ghadhair teastaíonn ní hamháin an physical bhfuil a fhios ad a bheith ag siúl go fisiciúil ach teastaíonn caithfidh siad bheith fáil baladh agus ag feiceáil rudaí freisin le bheith in ann sort an fuinneamh a úsáid i gceart sa chaoi nó bheith sort sásta tar éis a siúlóid. Ní díreach. Bhfuil a fhios ad má fheiceann tú duine tarraingt an gadhar ar an lead agus níl an gadhar in ann stopadh baladh a fháil as rudaí níl sin go maith dhób mar teastaíonn an sort an céard cén chaoi a ndéarfá mental stimulation chomh maith leis an rud fisiciúil. Sea, bhuel, sea, go díreach teastaíonn ehm sea ní ní ní tá mar a chéile bhuel nós muid féin agus muid muid siúl tá sé tá sé go deas agus folláin a bheith tá a fhios ad bheith breathnú thart timpeall ort agus bheith smaoiniú agus agus mé fhéin mo shiúlóid ceann go na rudaí a thaitníonns liomsa bheith déanamh ná déanamh machnamh agus bheith smaoiniú céard a bheas mé ag déanamh agus an lá sin nó céard a bheas mé amáireach nó bheidh mé sort ag plé rudaí a tharla

Fadfaol an eipeasóid cheana, ach buntáiste a bhaineann leis an ngeimhreadh anois nuair atá an clog athraithe anois go háirid imithe siar i mbeidh muid á dorcha luath. Bíonn tú in ann, go háirithe má tá an t-aer glan, bheadh tú in ann, bheadh in ann na réaltóga a fheiceáil an-soiléir an-luath freisin. Mar sea, sin rud a thaitníonns liomsa go mór an t-am sin den bhliain. Is ea, bhí sé dorcha thart ar, you know, thart ar, bhuel, Bhuel, is an clog athraithe thart ar cúig is dóigh beidh sé dorcha. Bhuel, sea, bhuel, sea ar aon chaoi go háirid, as a sin i gceann cúpla seachtain, sea, mar thart ar a cúig. Mar sea, má théimse amach ag siúl thart ar, d'fhéadfadh sé a bheith réasúnta geal nó éirí dorcha ag, déarfaidh muid, ceathrú tar éis a cúig, as a sin, Bheinn ag Tobar Éinne b'fhéidir fiche nóiméad ina dhiaidh sin, bheadh sé dubh dorcha ansin. Tá tú ag feiceáil na réaltóga. Cad é, Bealach na Bó Finne, ab ea? B'in é an Milky Way mar a deirtear i mBéarla. Tá tú in ann é sin a fheiceáil an-soiléir. Sin an rud nach bhfeiceann tú i nGaillimh, bhuel cathair na Gaillimhe, nó i mBleá Cliath, nó sa mbaile mór ar bith. aon uair a bhíonns mé i nGaillimh nuair atá sé sort dorcha san oíche. Sin rud a airímse uaim. Ní féidir na réaltógaí a fheiceáil, tá an oiread truailliú soilse ann. Mar sin, sin buntaiste dhomsa ar aon chaoi ach ní maith leatsa a bheith amuigh sa dorchadas. Bhuel, is maith liom bheith breathnú ar na réaltógaí ach ní maith liom nuair, cuimhin leat an t-am sin a chuaigh muid ag siúl sa dorchadas agus chonaic mise rud eicínt a deir sé, oh, tá gabhar nó, caora nó rud eicínt bó ar an mbóthar dialann agus céard a bhí ann ach buicéad ar an gclaí nach ea ar an gclaí buicéad cheap mé go raibh rud eicínt ag léimt amach ón ón ngarraí ach agus. Sin an contráth an contráth mar a deir an Béarla an twilight sin nuair a bhíonn sé sort dorcha nó ag éirí dorcha tá's a'd deir muid bheadh sé b'fhéidir leathuair tar éis a cúig b'fhéidir ní ní bheadh sé baileach dubh dorcha ach bheadh sé ag éirí dorcha sin an t-am a bhíonn sort an solas bíonn sé bíonn cleas bíonn sé bíonn bíonn sé déanamh cleas mar a déarfá ar do chuid súile mar cheapfá go raibh mar a dúirt tú, gabhar pocaide mór nó tarbh mór nó rud eicínt mar sin ann ach b'fhéidir nach bhfuil ann ach cloch nó nó sa gcás sin buicéad.
Is maith liomsa bheith breathnú ar na plandaí freisin, cén sort plandaí atá ag fás, cén t-am den bhliain ach sa dorchadas Ní féidir é sin a dhéanamh. Mar sin sin rud eile sort tá sé nós nach bhfuil tú feiceáil an pictiúr iomlán sort. Tá sé ceart go leor le taorúráil is rudaí ach b'fhearr liom i bhfad a ghoil amach ag siúl nuair a bhíonns sé geal.
Ó bhuel b'fhearr liom féin é sin freisin. Tá's a'd bhuel is maith liomsa an dorchadas freisin é ní chuireann sé as dhom sort ach b'fhéidir B'fhéidir mar gur fear mé nó rud eicínt airím seort níos muiníneach a bheith ag siúl sa dorchadas b'fhéidir compared le, le bean b'fhéidir. Níl 'fhios a'm. B'fhéidir, sea, sea, b'fhéidir. B'fhéidir go bhfuil cuid dhe sin freisin ann seort. Is maith liomsa na, ag goil ar ais ag na plandaí. Bíonn comórtas idir mé fhéin agus Fionnán chuile bhliain, cé againn atá in ann magairlín na mbeach a fheiceáil i dtosach.

Chonaic muid b'fhéidir ocht nó naoi gcinn, b'fhéidir, anuraidh, níl fhios cé mhéid acu, bhí sé fairsing. Chonaic muid ceann amháin ar Inis Oírr agus bhí sé sort críochnaithe agus bhí muid an-díomúch agus bhí orainn cúnamh a fháil ó dhuine eicínt, d'inis duine eicínt dhúinn cá raibh sé, bhuel, d'inis duine eicínt dhuitse cá raibh sé. Bhí iomaíocht mhór ansin idir mé féin agus Rebecca ach ar aon chaoi

leis an gcailín beag agus chuaigh tusa isteach ag Dunnes leis an tsiopadóireacht a dhéanamh is tháinig tú amach arís agus nuair a bhí mé sa gcarr bhí mé sort ag breathnú amach an bhfuinneog agus céard a bhfaca mé díreach taobh amuigh den bhfuinneog ach an magairlín na mbeach. Tá's a'm. Bhí sé i gceann de na. Sa Planters, sea na potaí móra sin. Sea, potaí móra. agus níor chreid mé seo agus sin chuaigh mé amach as an gcarr agus bhreathnaigh mé le bheith cinnte go raibh sé ann nach raibh mé ag feiceáil rudaí agus nuair tháinig tusa amach tá an fís ann thuas cuirfidh muid suas aríst é nuair a bheas muid ag postáil an podcast seo Sea. ach céard a cheap tú nuair a tháinig tú? Bhí mé ag rá ó breathnaigh finn an breathnaigh is ní raibh 'fhios a'tsa céard a bhí mé ag caint faoi b'fhéidir faoin chaoi a bhí duine éicint páirceáilte nó rud éigin de. Sea, cheap mé b'fhéidir go raibh rud níl fhios a'm mar a dúirt tú go raibh

níos annamh arís.
Sea, ach sé an rud faoi sin freisin, bhí sé sin cúpla seachtain, déarfainn, thar éis chonaic muid an ceann na teorainne soir. Bhí sé b'fhéidir trí seachtaine ina dhiaidh sin, b'fhéidir, agus bhí sé chomh folláin, bhí sé chomh folláin, bhí sé chomh mór agus folláin agus i gcomparáid leis an ceann beag suarach, gránna a bhí anseo. B'fhéidir an ceann a bhí i Knocknacarra nó Cnoc na Cathrach, ab ea? Cnoc na Cathrach, sea. An ceann sin, b'fhéidir mar gheall go raibh sé i sórt pota mór concrete, go raibh sé sin sórt ag sú an teas agus go raibh sé ag cruthú sórt timpeallacht ar nós a bheadh anseo leis an aolchloch. Agus foscadh, foscadh. Agus foscadh freisin, agus gan mórán comórtas ó plandaí eile, mar an áit a bhí sé ag fás, bhreathnaigh sé ar nós nach raibh aon rud déanta leis le cúpla bliain, agus Bheadh daoine ag rá, 'Ó, ba cheart dhóibh plandaí a chur ansin go mbeadh bláthannaí deasa le feiceáil, ach tá sé níos fearr don, dos na plandaí dúchasacha gan a bheith ag cur an iomarca rudaí horticultural nó rudaí ehm.
Is aoibhinn leat an focal sin, nach ea, horticultural. Tá céim a'msa sa luibheolaíocht agus baineann sé sin le plandaí a fhásanns go nádúrach, agus aon uair a fheiceanns muid plandaí sórt aisteach ag fás i ngarraí nó aon rud.

Ó, breathnaíonn sé ar nós nach bhfuil aon rud déanta leis an pota seo agus sin rud maith, mar sin ná, ná bígí ag baint na, na luifearnaí nó na, an salachar as mar teastaíonn sé le deis a thabhairt do plandaí dúchasacha fás agus tá sé go maith don bithéagsúlacht ach. bheith, bheadh, bhuel, bheadh le súil go mbeadh go dtabharfadh duine éicint faoi deara, tusa, an, an, an té a bhíonns ag plé le, le. leis na potaí nó bheadh suim aici nó aige i ngarraíodóireacht nó horticultural mar a dúirt tú, go dtabharfadh siad faoi deara planda, bláth, pabhsae mar a deir siad in Inis Meáin chomh gann. Bhuel ní bheadh 'fhios a't. Go leor daoine b'fhéidir nach mbeadh 'fhios acu faoi an cineál planda sin nó go mbeadh, dá ndéarfadh duine éicint leat b'fhéidir go bhfuil duine éicint ann ar taithí oibre, 'Ó gabh amach ansin anois agus glan amach na potaí móra sin agus tosaíonn siad díreach ag scríobadh agus glanadh amach. Agus á scriosadh. Sea. Á scriosadh ag déanamh damáiste. Ach sé sin rud a thaitníonns go mór liom faoi siúlóidí sa samhradh, bheith in ann breathnú ar na plandaí ach ansin sa ngeimhreadh níl sé chomh suimiúil sin ó thaobh plandaí atá ag fás. Bhuel, céard a bheadh céard atá ag fás anois mar sea, céard a bheadh suimiúil ag fás an t-am seo de bhliain?

craobhannaí nó ar fáil ar cuileann, an mbíonn. Cé acu craobhannaí? an rud dearg nó Ó, na berries, b'fhéidir go, sea. Bíonn ar na rudaí fireann ach ní ar na rudaí or bíonn ar na rudaí baineann ach ní ar na rudaí fireann. Tá cuileann aisteach mar sin bíonn dhá phlanda ann ceann fireann ceann baineann. Go leor plandaí bíonn an dá pháirt sa bplanda céanna. Deamhan.
Fásann sé anseo thar cinn in Inis Oírr.

tharla do mhuintir sin, d'uncail go háirithe ach bhuel sin rud a tharraingt liomsa nuair a thuganns muid cuairt ar Mhaigh Eo tuismitheoirí agus uncail Rebecca tá go leor sort crainnte ag d'uncail. Chuir sé sin níos mó, bhuel, tá sé taobh níos fearr na Bhuel, thar na hainnise. blianta, bhíodh sé i Yeah. gcónaí ag cur crainnte, mar sin tá éagsúlacht maith ann anois go, go species difriúla agus em, em, bíonn sé go hálainn dul ag siúl idir na, i measc na crai-, i measc na crainnte? Sea, bhuel, sna crainnte, nó i measc, sea. Bíonn sé go deas goil ag siúl sort i measc na crainnte agus breathnú ar cén cineál atá ann agus em, sort bíonn sé tabhairt sort turas dhúinn timpeall an áit ag taispeáint cén cén rud tá fás in cén áit agus is aoibhinn liom sin freisin sé sé go deas. Don fhuinseoig leis an ais ab ea mé le.
Bhuel tá sé sin sort níl siad ag déanamh ró-iontach anois mar gheall ar an rud sin an ash dieback an cineál fungas sin a bhíonns ag ionsú crainnte fuinseoga. Tá sé ar fud na hEorpa an galar sin anois agus tá sé in Éirinn ó b'fhéidir 2000 is. Deich, 2012 b'fhéidir, faraor, agus tá sé déanamh an-damáiste. Thabharfá faoi deara anois má bhreathnaíonn tú ar crann fuinseog i gcomparáid le, deir muid, crann sycamore nó crann darach, ní bhíonn an oiread bileogaí, bíonn na bileogaí an-ghann ar an crann fuinseog anois mar gheall ar an ash dieback seo. Tá an Ghaeilge ar ash dieback, ní féidir liom cuimhniú anois cad é fhéin ach em, sé déanamh an-damáiste agus déanann sé an, an t-adhmad, ní bhíonn an t-adhmad chomh maith sin le bheith em sórt á, ag úsáid, ní bhíonn sé chomh maith sin, chomh láidir sin. Briseann sé go réidh Agus agus mar, crín, bhí sé crín. sé agus bíonn sort lag agus mar gheall ar sin em bíonn deacracht anois a bheith in ann em na camáin a dhéanamh astu. Mar sin b'fhéidir go mbeidh, mbeidh deireadh le Clash of the Ash agus cén rud a dúirt tusa?
Bambú a bú nach ea? Sea, mar bé, tá siad déanamh iarracht anois bambú a úsáid le camáin a dhéanamh mar is cosúil nach bhfuil sé ró réidh thíocht ar Fuinseog. Fuinseog. Folláin. Sea. Sea, agus é fuinseog folláin, folláin atá ann, tá tú ag iarraidh a chaomhnú, más é nach, nach crann dúchasach fiáin ceart ansin a bhí in Éirinn ariamh mar seo, sort of cuir amú nár éirigh ach chomh maith aoinne, does that, ní bheidh ag iarraidh sin a chuir amú mar seo. Agus tá mé ag ceapadh tá sé frosta go leor nach bhfuil réidh go leor an bambú a chur ag fás nach bhfuil? Tá mé ag ceapadh go bhfuil Tá sé ag ceapadh bheith agus níos sciobtha freisin ná crann.
Sea. Téann rud, tá súil agam nach mbeidh an iomarca gon rud a d'fheicfeá go leor áiteachaí i Maigh Eo, agus ach ní déarfaidh Maigh Eo, go leor áiteachaí i nGaillimh freisin, an, na crainnte sort síorghlas, cineál sort, sort. Mono, monoculture, ba, b'fhéidir, Seo na conifers, sa spruce agus rudaí, Sitka spruce agus rudaí. Crann, crann Nollag nach ea. Sea, sin é. Ach níl sé sin go maith gon timpeallacht ar aon chaoi, tá an iomarca go rud amháin mar sin. Ó, tá sé an-dona, agus an rud fúbu sin ná mar gheall go bhfuil siad síorghlas, cuireann siad bac ar an solas ag goil síos go dtí an talamh. Mar sin, má théann tú go dtí aon áit atá go leor acub sin ag fás, ní fheiceann tú aon phlandaí eile ag fás ar an talamh. Ach ansin is sort, coill dúchasach le you know, sort crainnte darach agus éagsúlacht rudaí so feiceann tú tá éagsúlacht tá plandaí eile ansin ag fás ar an talamh agus bíonn siad sort um, ag obair le chéile um, bíonn an bhithéagsúlacht ann ach sin ní thagann an monoculture mar a déarfá leis nó na crainnte Nollag um, sna plantations agus breathnaíonn siad go gránna freisin má fheiceann tú iad ón you know, sort i bhfad uait abair feiceann tú cearnóg mór dorcha agus sin na Conifers ach eh cén eh ó sea críonadh siar fuinseoige bhreathnaigh mé suas ansin eh an Gaeilge atá ar Ash Dieback críonadh siar fuinseoige Ó sea. mar sin sin atá i gceist leis sin. Is uafásach an rud é dáiríre, nach ea? Is uafásach an rud é. Tá, tá sé uafásach. Sea, bhuel, sin rud a thaitin liomsa ehm faoi chuairt a thabhairt ar Mhaigh Eo ar aon chaoi, na na siúlóidí deasa ansin. Bhuel, eh tá tá crainnte againn in Inis Oírr ach ní mórán, agus bíonn siad an-bheag i gcomparáid leis na crainnte bhreá móra a bhíonns i Maigh Eo agus ní bheadh an éagsúlacht céanna ach an oiread. Mar sin, dhomsa, tá's a'd mar oileánach, tá's a'd, má tá muid anseo mar a déarfá sa mBoireann, is is an cineál tírdreach céanna atá sa mBoireann mar tá go leor craigeanna agus eh go leor cloch. Ach ní mórán crainnte atá mar sin dhomsa dhom féin. Is maith liomsa crainnte a fheiceáil, sin an rud a thaitníonns liomsa. Tá mé ag ceapadh go mba é an chéad uair riamh a chuala mise tusa a rá aon rud a bhí a'msa i Maigh Eo a bhí níos fearr ná aon rud a bhí a'dsa anseo, nó níos fearr mar sin. Tá mé chomh sásta go bhfuil sé Taifeadta ann anois ar an bpodchraoladh.
Tá fianaise, tá fianaise anois ann. Beidh mé ag cur é seo ar loop anois, beidh mé ag gearradh amach an píosa seo agus cur ar loop ansin é. Bhuel, is maith liom éagsúlacht, you see, is aoibhinn liom an timpeallacht atá againne thoir in Inis Oírr, an Boireann, ach tá sé go deas an éagsúlacht, tá, sé sin rud amháin nach bhfuil againne ná go leor crainnte.

Sé an fuaim céanna, mar seo cinnte, nuair tá mise i Maigh Eo agus má bhíonn sórt, má airím uaim Inis Oírr, má tá mé i measc na crainnte, má dhúnaim mo chuid súile, cheapfadh mé, b'fhéidir go mbeidh mé amuigh Ceann na Faochnaí nó áit eicínt in Inis Oírr nó áit eicínt, sórt. Tá sé sin go deas, na crainnte. Is cuimhin liomsa nuair a bhí muid ag siúl amach i dtosach is bhíodh tú ag tabhairt cuairt ormsa i nGaillimh tar éis cúpla lá bheadh sórt cumha Tíocht ort sa cúinín baile i ndiaidh Inis Oírr agus bheadh tú breathnú ar físeán ar YouTube Bliain in Inis Oírr agus rudaí mar sin. Sea, tá sé. Um, ach bhí sé barrúil, bhí mé i Maigh Eo ansin le deireanas leis an gcailín beag, ní raibh tusa ann ach bhí Mam agus tháinig an clár sin ar TG4 Ó Mhuir go Tír, ab ea? Sea. Ó Mhuir go Tír. Ó Mhuir go Tír. Uh, clár an-deas agus bhí episode, an darna episode gon sraith bhíodar in Inis Oírr ag caint leis an le cuid de na múinteoirí sa mheánscoil agus le daoine eile na háite, daoine atá ag obair ar na báid is rudaí. Agus bhí Eleanor, chuaigh sí suas ag an teilí agus chuir sí a poincín suas ag an scáileán. Cad é poincín? Poincín nó srún, mar a déarfá. Sea, sin an focal atá againne thoir in Inis Oírr. Sea, poincín. Poincín ná srún.
Ach chuir sí a poincín suas ag an scáileán agus bhí mé, 'Á Dia, tá sé chomh cosúil lena deaide.
Go maith, go maith. Ah bhuel, is nach tá mé ag ceapadh, ní mé féin an t-aon duine, tá mé ag ceapadh go mbíonn tú féin chomh minic nuair atá muid i nGaillimh le níos mó ná deir muid oíche nó dhó, bíonn tú féin a rá níos mó ná mé féin anois, 's agat, oh, b'aoibhinn liom a bheith ag baile, oh, b'aoibhinn liom, níos mó, níos, níos mó ná mé féin anois. Bhuel, b'fhéidir, ach, a fhios agat, sé go deas bheith imithe ar turas ach sé go deas níos deise aríst a bheith. theacht abhaile arís. Bhuel, mar a ndeirimse go minic, tá sé go deas a ghoil go Gaillimh, ach tá sé níos deise theacht abhaile.
Ceart go leor, tá mé ag ceapadh go bhfágfaidh muid ansin é gon eipeasóid seo. Agus má bhíonn aon moltaí agaibh nó aon cheisteanna agaibh chugainn, fágaigí comment ar YouTube nó aon áit eile a fheiceanns tú muid. Instagram? Tá Instagram, Play agus spraoi, doesn't PLAY. agus spraoi. Agus beidh muid in ann bhur gcuid ceisteanna a fhreagairt ansin sa chéad eipeasóid eile. Mar sin, fill amh with a gcur an líne a rá.
Sin é mar sea, slán go fóill.